Min ye cɛ fara muso kan denmisɛnnin mabakɔrɔ cɛ laji garanke joli kamara nin y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan wale ɲumandɔn foli o bɛ taa ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ garanke joli dugu ma jɛ donso bɛɛ n'a kungo taafan don min ye tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ min ye alamisa o alamisa e ni ne bɛ bɛn nin kumasoba in kɔnɔ ni ka na n da don fasiri sɛbɛnw la o tuma min ye bi dugu jɛra tuguni baara taabolo filɛ nɛgɛ karafe juru bɛ jibi jakite bolo arajo jɛkafɔ ofisiyɛli ale ni yutubu bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye abɛ jakite e ni ne ye o ye laada ye alamisa o alamisa an bɛ bɛn nin kɛnɛ salenba in kan ni ka na n da don kalimu tabaa ka magan tile kɔrɔtɔlen bɛ maaw bɛ k'a makɔnɔ maaw labɛnnen bɛ anw yɛrɛ labɛnnen bɛ e ko cogo di karamɔgɔ buwa n y'o de fɔ alamisa ma se ah. labɛn de bɛ sabati ko kunnafoni sɛbɛnw k'a surulen don ka jigin jɛkafɔ kɔnɔ n'alu surula ka jigin ah. an fana duralen don k'a latɔmɔ a kumaba kumabaw ah. k'o di buna hadamadenw ma maa bɛ maa la olu bɛ nansarakan mɛn maa bɛ maa la olu t'a mɛn minnu t'a mɛn anw de bɛ kɛ sababu ye ka bɔda d'u ma ka finɛtiriba yɛlɛ u ye ka bulondaw da yɛlɛ Hali. o kɔrɔ ko anw bɛ kuma k'a kanankolon bila Ah, ahɔ. k'a bɛn nɛgɛ mɔ Ah. ka sin k'a bɛrɛ bɛn buna hadamadenw ma ten. kosɛbɛ kosɛbɛ Mhm. i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Tiɲɛ. o tuma an bɛ taa jibi fan fɛ Ɔhɔ. an bɛ tila k'an da don a la tiɲɛ jabatɛ Naamu. an taara ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ fɔlɔfɔlɔni an y'o kɛ Mm. k'anw lafiyalen don Mhm. an yɛrɛ wasalen Mm. sɛbɛnfura t'i bolo wa i bolo donna npalan kɔnɔ kosɛbɛ a tɔgɔ fɔ an ye fɔlɔ Elhaj Grand Ke Joli yo Ɔhɔ. ne bɛ n tigɛ don joona n ka bolo ɲɛ fɔlɔ o ye l'Indépendant Ɔhɔ. maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Abdulaye Jara A ko di? an ko a ma ko blocus continental de Unhun. Grand Ke Joli yo sɛbɛnnikɛla ko Tiɲɛ. a ko e Mali jamanakuntigi Ɔhɔ. n'o ye général d'armée Assimi Goïta Grand Ke k'a ye décret décret ta Ɔhɔ. min kɔni ye sɔrɔsi minnu tun bɛ sɔrɔsiya la garange n'u ye wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin jamana ma o tuma k'u tun bɛ fɛ ka jamana ɲagami k'u bɛɛ gɛnna u bɛɛ gɛnna sɛbɛnnikɛla ko garange i b'a ye k'a fɔ nin ko in a ma dogo jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ mali jamana kuntigi garange kabini kunasini kalo tile wolonfila i b'a ye k'a fɔ dekɛrɛ dekɛrɛ o ye jamana kuntigi ale ka tigɛnɔbila wa n'o tigɛ nɔ bilala mhm. bila ka suma tere man ɲi jamanakuntigi mana fɛn fɛn fɔ ko k'o kɛ mhm. garanke joona joona a bɛ di a baarakɛbaaw ma joona u bɛ wuli k'a kɛ mhm. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko min kɔni ye jamanakuntigi i b'a ye k'a fɔ a ye dekɛrɛ min tigɛ nɔ bila o ye dekɛrɛ tan ɲɔgɔnna ye garanke n'o bɛ tali kɛ gɛnni ko kan eh, ale de bɛ jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ min ye sariya ko lakana ko mm. garanke a fɔ jamana yɛrɛ ɲɛnɛmayali ale de bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko garanke o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ko min kɔni mali sɔrɔsi dɔ bɛ yen ka taa fara min kɔni nansara dɔ kan garanke k'u ye wulikajɔ kɛ bɛnbɛn bɛɛ kɔnɔ k'u bɛ fɛ ka bilisa ɲagami don jamana kɔnɔ n'o ye fanga senkɔrɔma cɛ sɛbɛnnikɛla ko mm. i b'a ye k'a fɔ ŋaniya min tara ko ŋaniya in a jɔsen ma se ka ngolo fa mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko n'a dumaya k'a fɔ ko ŋaniya ma sabati maa minnu kɔni tun ye ŋaniya in boloda garanke ko jamana ɲɛmɔgɔw ye bolo ta ka da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi a ye maa minnu kɔni gɛn ka bɔ fanga la k'u gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la mali sɔrɔsi tenue garanke k'u t'a don bilen o maaw tɔgɔ filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa tan ni kelen na jalabatigi fila b'a la n'olu ye généraux ye min kɛrɛnkɛrɛn la garanke n'i y'a la général de brigade abasi danbele o tuma k'a gɛnna ka bɔ mali pepepewu garanke o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye abasi danbele ale bɛ armée de terre la a ko maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye musolaka ye général de brigade nɛɛma sagara sɛbɛnnikɛla ko ale fana bɛ fini min na o de ye armée de l'air ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o maa fila tɛmɛnen kɔfɛ a ko ko maa wɛrɛ bɛ yen a ko n'i ye kow taabolo lajɛ lieutenant colonel amadu keyita garanke k'ale fana gɛnna Sinanla ko ale fana bɛ yɔrɔ min na dirason de z militeri ale fana dabɔ mali tɛ ni ko la o ma tɛmɛ ka bɔ yen mori siri bɛ gadi nas de mali o fana gɛnna o ma tɛmɛ ka bɔ yen maa madi di cɛkoro jara dirason de matɛ dezdro karidi e de tso dezrime ale fana gɛnna sɛbɛnnikɛla ko baba danbele mhm. armée de terre o gɛnna mhm. sungalo jɔpu direction centrale des soins des services santé mhm. o fana gɛnna eh. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin maa gɛnnenw lajɛ garanke ninnu ye tɔgɔ kunfɔlɔw ye a ko tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye mohamɛd watara garanke armée de terre o fana gɛnna seku amadu fane garanke o fana gɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ministre de la défense et des anciens combattants n'o ye général de corps d'armée sadio kamara garanke ale fana ye arrêté kɛ jamanakuntigi o ta ye dekɛrɛ ye minisiriw ta ye arete ye sɛbɛnnikɛla ko min ye minisiri n'o ye sajo kamara ale ka arete kɔnɔ kuma bɛ mun fɔ jamanakuntigi ye sɔrɔsi o sɔrɔsi gɛn k'ale jɛnna n'a bɛɛ ye ale min bɛ mali sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen kunna i tulo b'a kuma na a jɛnna n'a bɛɛ ye jamanakuntigi ka sariya ale jɛnna n'a ye wa sariya in k'a bɛ boloda a bɛ appliquer jamanakuntigi y'a tɛgɛnɔ bila tuma min na o tuma ko yɔrɔ bɛɛ la ale ye yamaruya di a baarakɛbaaw ma ko ka fini b'u kan na sɛbɛnni ko garankɛ min ye abilayi jara ye abilayi jara de ko ko nin kɛra jamana in kɔnɔ dɛ k'a daminɛ kunasini tarata ka taa bila kunu araba garankɛ o b'a yira k'a fɔ ni maa tan ni kelen ko minnu tun bɛ fɛ ka jamana ɲagami a bɛ f'u ma désormais mali sɔrɔsi kɔrɔw u tɛ sɔrɔsiya kɔnɔ bilen u bɛ sariya ka bolo kan mhm. don n'a natɔ la ko fɛn min mana bɔ a kɔnɔ kuma tɔ la ah. k'o na da jamanadenw tulo kan sɔrɔmani filɛ nin ye mhm. an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ abilayi jara ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ buwa jabatɛ i tɛgɛ don ko ni n'i ye i ya kuma b'a la bilakoronin bannen basa sogo la ah. ko a hakili bɛ sɛ sogo la soforoko la o la hmm. an bɛ taa ni kɔrɔfɔ min ye mun bɛ yen sɛbɛnfura hmm. l'indicateur de renouveau ko cogo di a kumana hmm. procureur a ye nkanbo gosi n'o y'an ka procureur général ye naamu ko hmm. ka kangari gwɛlɛn k'a da bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ b'a dɔn tajiko gɛlɛya min b'an bara maa minnu bɛ tajiko k'a yuruguyugu wala ka ban k'a feere ah. wala minnu bɛ jajugu bɔ mm. ka kunnafoni jugu di eh. a ko a ye nkanbo gosi ni maa maa sɔrɔla a la ah. ko a da b'i la dɛ ah. n mm, procureur kumana n'olu dun kumana eh, n'i m'a mɛn ah. tubabukan dɔ bɛ yen a kelen pe de bɛ min ka di ah. dépôt d'argent n'o bɔra la ah. dépôt dɔ in ah. i bɛ taa o la dɛ donc n'olu dun kumana o dalakan maa kan ka sɔnin sigi a kan i b'a ye communiqué in kɔni y'a fɔ cogo min na o Ɔhɔn. procureur a ye jateminɛ kɛ Naamu. ya kuma b'a la maa dɔw bɛ yen Ah. gɛlɛya min filɛ nin ye n'o b'an an kunna tajiko la Ɔhɔn. olu fana bɛ k'a kɛ taɲini ni feerejugu jajugubɔ Ɔhɔn. kunnafonidi min tɛ tiɲɛ ye Mm. ko a ka sabali Ɔhɔn. a b'aw segin k'aw deli Naamu. a y'a dabila Ɔhɔn. ni maa min kɔni sɔrɔla a la Ah. ayiwa k'ale y'a ta fɔ dɛ o ko Ah. ko a a folo k'a kan na minnu Naamu. k'a sigi ye k'o kɔnɔ Sigi. o la sa Mm. i bɛna ka na ye Ɔhɔn. maa bɛ maa la feerejugu kɛ olu ka baara bɛnnen b'o ma maa bɛ maa la telefɔni bɔ kile in na hmm. hali kamera dogolen bɛ dɔw bolo u bɛ ja jugu ta eh. sɛbɛnnikɛla dɔw bɛ yen ko kunnafonidi k'u b'o bɛɛ lajɛlen kɛ rezow kan k'u k'a dabila k'o bɛ kɛ sababu de ye an ni jugu minnu bɛ ɲɔgɔn na k'olu dusukun k'a ka bila an na k'a dun t'o fɛ n'o ye terorisiw ye n'o tɛmɛna ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ ye jɔni ye a yɛrɛ procureur ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ faba kɔnɔ yan procureur fɛn bɛ yan k'u bɛɛ ka jɔjɔlimajɔ kɛ a ko la maa maa kɔni sɔrɔla nin na ko a da b'i la yafamuya b'a la dɔ wɛrɛ tɛ feere jugu kɛ taji ko kan bɛɛ ɲɛ b'a la situation bɛ cogoya na sisan ne hakili la an ka k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ a ko la yasa sutura bɛna a ko kɔnɔ n'o tɛ fo k'a kɛ feere jugu kɛ kuma jugu fɔ ja jugu bɔ kalonba tigɛ o ta k'o ɲɛsin jamana la ko a kɔni bɛ kangari da bɛɛ lajɛlen n'o ye procureur ye min bɛ cour d'appel kunna ayiwa ko a k'a dabila k'a tɛ jɛn n'a ye sɛbɛnfura a bɔra L'Indicateur du Renouveau kɔnɔ i dunbuya a ka sɛbɛn don.
laji garanke jula ne bɛ n tigɛ don ko kura n'a sira nin ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko DK DK a ko an ka taa jago ko ni izini ale tɔgɔ la minisiriso la n'o ye musa alasani jalo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin banki in ye n'o ye nin wari dɔnba ye garanke a tara ka bila jɔyɔrɔ la a dɔnni kama a yera k'a fɔ k'a bɛ se k'a kɛ Sɛbɛnnikɛla ko mm. maa min bɛ se ka banki yiriwa mm-hmm. ka banki bugun garankɛ k'o man ka dɛsɛ ka jamana wari ɲaga uh-huh. ni ka tila ka jamana ka bila min ye a sen kan sɛbɛnnikɛla ko ah. a n'o ye DK ye uh-huh. a ko e musa alasani jalo mm-hmm. b'a ye k'a fɔ fulakɛ k'a ka kuma ka di uh-huh. garankɛ n'a ye kuma daminɛ eh. garankɛ i tɛ fɛ a k'a dabila sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko min ye minisiri yɛrɛ ye ah. n'o ye musa alasani jalo mm. jagoko ni iziniko yiriwali minisiriso i b'a ye k'a fɔ ale ye kuma dɔ fɔ don dɔ a ko min kɔni ye kumaba fɔ garanke ko an ka dɔ b'o la an ka dɔ de fara an ka kɛwale kan an ka dɔ fara baara kan an ka kɛ cɛsirikɛla ye o tuma ko kuma a bɛ dilanni kɛ nka ko baara de nafa ka bon ni kumaba ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye discours baw ye garankɛ i ka da la k'a fɔ a ka di kosɛbɛ o tuma min kɔni ye cɛsiri kan k'o de boloda musa alasani jalo garankɛ don dɔ k'a kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni nafolo ye k'a bɛna bila juraw ye maa minnu ye jagokɛlabaw ye maa minnu ye ni sɛnɛ ka d'u ye o tuma k'ale kɔni bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabu ko jamana si tɛ jɔ ni sɛnɛ ma sabati ni dunkafa ma yiriwa sɛbɛnnikɛla ko min ye musa alasani jalo a ko maa min ye sɛbɛnni kɛ n'o ye DK ye ko min ye sefa wari miliyari bi duuru ye k'o labilala Mali juraba dɔ ye janko a bɛ se ka pomme de terre sɛnɛ kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko cent miliyari n'o ye miliyari kɛmɛ ye o tuma k'a y'o labila tuguni min ye Mali opérateur économique saba ye o tuma k'u ka na wari ta u ka baara kɛ n'a ye n'o ye sɛnɛ ye. Sɛbɛnnikɛla ko min y'o maa saba ye mm. k'o tɔgɔ ma fɔ dɛ nka maa saba kɔni garankɛ ka kan ka kɛ maa minnu ye ko jamanadenw yɛrɛ kan k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko welewele kan kɛra k'a ye na miliyari kɛmɛ fila de ye a ka n'a ta n'o ye nin waribatigiw ye ko maa kelen de nana fila ma na sɛbɛnnikɛla ko n'o ye DK ye a ko nin kuma in kɔni ale ka kalifa tɔɔrɔ mm. garankɛ ka da mun kama mm-hmm. k'a jira k'a fɔ min kɔni ye sɛnɛ ko kuma ma fɔ garanke maaw de bɛ dusukolo bɛ maa minnu na nka wari t'u bolo n'o ye fantanni bolojɛw ye tila ko dusukolo bɛ maa minnu na garanke ni k'olu ɲini k'olu tɔmɔ ka bɔ jama la ni ka nafolo ta k'a d'u ma u ka sɛnɛ kɛ ko ni minisiri tun y'o kɛ k'an kun tɛ se nin na wari dalen bɛ ko a ye n'a ta a ka baara kɛ wari ɲɛsinna maa minnu ma k'olu de mako t'a la dɔw bɛ olu mako b'a la dɔw bɛ olu bɛ ka nin ɲini fin na k'a ɲini jɛ la mhm. u ka nin sɛnɛ financement u b'a sɔrɔ cogo jumɛn na ah. garanke u jigilatigɛlen bɛ garanke ko mun na olu ma wele ah. o b'a yira k'a fɔ ko fantan o tuma o jɔyɔrɔ tɛ ngolofa fantan jo tɛ kɛlɛ la garanke ko n'o tɛ min kɔni ye fantan minnu bɛ yen ni sɛnɛ ka d'u ye mhm. ko nin de kun kan ka k'olu ka yiriwa sababu ye ni k'u wele ka nafolo d'u ma nka maa min bɛ n'o ye baana ye ka ban waritigi don mm. opérateur économique don milliardaire don k'o mago jumɛn bɛ jamana ka wari la hali bi ɛ ko ko filɛ dɛ min ye musa alasan jalo garanke ko wari ma ɲɛsin a baarakɛbaaw ma ko n'o tɛ ko tile tun tɛ guwan na sisan tun b'a sɔrɔ nafolo taara k'a di maa minnu ma garanke nɔ yera ko la o tuma ko ka kɔfilɛ kɛ fantanw na ko n'o tɛ ko jamana tɛ yiriwa nin kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ La Sirène kɔnɔ deka ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ bɔ an bɛ taa. i tɛgɛ don. La Sirène. mun bɛ yen. Sirène e bɔra o kan. Mm. ne fana nana Sirène kan. a ta. a bi ta yen. Mhm. aa e ye minisiri kelen bila. Ah. ne fana ye minisiri kelen ta. a ta. ne ta. Mm. farikolo ɲɛnajɛ o minisiri ko mm. buwa jabatɛ ko miliyari baden ah. k'o de bɔra ka don baaraw la mais jaabi ko fu o tɛ zéro ye o ye kabako ye miliyari baden k'a bɔ a ye baara kɛ n'a ye mais an sigira ka jaabi kɔnɔ ko fu zéro résultat o tɛ bɛn a ma dɛ aa an ka wari kana taa ten dɛ n'a dun sɛbɛnna fana a bɛ lakale a bɛ lakale ayiwa minisiri in a bɛ taa waati min k'a bila minisiriso in na sa Adelu faama don si sifinnaka yɛrɛ don k'a bɛ taa waati min k'a bila mini a bɛ taa waati min ɛ wa bɛna sɔn na na kan kɔrɔta jamanadenw bɛ k'i makɔnɔ kan bɛ k'an kɔnɔ min bɛ papiye kɔnɔ nkalontigiya b'a la ayi a yɛrɛ yɛrɛ fɔ kosɛbɛ anw b'a sɛbɛn minisiri min n'a taara k'a bila minisiriso in kunna n'o ye ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Abdul Kasim Fomba uh-huh. Ibrahim eh, tiɲɛ yɛrɛ la ah. a ko a ko a ko de a ka a ko k'a ma siraba sɔrɔ han a bɔnnen don i bɛna k'a ye maliyɛn baden de bɛ an ka jamana in kɔnɔ u kɔni b'a jira ko an ka farikolo ɲɛnajɛ ah. kɛrɛnkɛrɛnnen la sa ntolatan o min ni bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen b'o ma faaba diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ah. aa k'an ye k'an sigi ka labɛn camanba den kɛ aa k'a si ma sabati ko maaw bɛɛ lajɛlen hakili la minisiri min nalen filɛ sifinnaka yɛrɛ don k'o bɛ kɛ sababu ye an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen ko an bɛ bɔ a kɔnɔ ayi ko an ma se walayi dɔwɛrɛ tɛ k'an bɛ retard la fɛn bɛɛ lajɛlen la ah. o la sa e fɔnba ee tiɲɛ yɛrɛ la an ka ntolati tɔn yɛrɛ ko dɛsɛlen don yafama b'a la ka sebaaya yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔnkunbɛnba minnu ah. n'o bɛ ka kɛ yafama b'a la ɛɛ ko o tɛ kɔdimi ye koyi ko ɲɛdimi don ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'u n'u ka dɔnniya de bangelen don ntolati dɔnni kɔni a bɛ maliyɛn denmisɛnnin na an bɛ yɔrɔ min na komi bi nka ah. an ka se ka jɔyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ pour que ka qualifier ka taa coupe du monde 2026 la ee k'o dakolo bɛ ɲini ka wala an bolo ko ka sabu kɛ an ma sebaaya sɔrɔ o la hali n'a y'a sɔrɔ ko gaɲɛ dɔ sɔrɔla kunu mais an hakili ye min ye o tɛ ka sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna camanba den n'o fana tɛmɛna i bɛna ka n'a ye yafama b'a la ko a taa ni bi cɛ ko a bi komi an tun hakili ye min ye ko k'o kɛ a bɛ komi an seginna an kɔ ni san tan de ye eh. san tan retard ale tali ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko ni tubabukan sɛbɛn ko cɛjuguyara dix ans de retard tiɲɛ yɛrɛ la wa maa min ye nin kuma fɔ maa don ko k'a tɔgɔ to dogo la a tun bɛ baara kɛ minisiriso in na ka tɛmɛ yafama b'a la a tɔgɔ o ma sɛbɛn anw fɛ yan kɔni an y'a to dogo la mali ka équipe nationale k'i bɛna ka n'a ye ko a dɛsɛlen bɛ ko ka sebaaya sɔrɔ farafinna kɛnɛ kan wa an ka kulabuw fana bi ten olu fana dɛsɛlen don ka sebaaya sɔrɔ hali jɔnjɔn k'an tɛ ka na ni a ye n'i y'a ko lajɛ jɔnjɔn min kɔni n'an bɛ to k'o ta ka na dɔwɛrɛ tɛ ko ye n'o bɛ takisɛ bɔ an bolo tuma bɛɛ o de ye basikɛti ye des fois un de U16 muso n'a cɛw o afro basket 2023 olu ye yanganba sɔrɔ yafama b'a la n'o tɛmɛna ayi a tɔ bɛ tɛmɛ ngolo fɛ o la ko minisiri ko a k'a lajɛ a baarakɛ cogo a k'o yɛlɛma ko n'o tɛ ko jigi waaro damanda farikolo ɲɛnajɛ la ko an bɛ k'o damanda de ye an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan ibrahim fɔnba Naamu. tiɲɛ yɛrɛ la Ɔn. ko n'a kɔni fɔra ko ka fɛn fɛn dilan Ɔhɔn. ayiwa ɛɛ, n'o ye u ka ayiwa fasodenɲumanya baara Naamu. ko k'o kɛ Mm. i b'a sɔrɔ o dannen don bamakɔ yan de Ɔn. n'o tɛ Ɔn. an ka région dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'olu t'a ko yɛrɛ kalama Ee. surtout région dɔw bɛ yen Ɔn. ayiwa kalanbaliya Mm. o sa- o- o o- o ɲɔ de ɲalen don olu bara ɔhɔ. donc baara bɛ baara la o tɛna se ka kɛ olu fɛ o ye yen tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la Naamu. ibrahim an ka minisiri ko a baarakɛ cogo ah. a k'a yɛlɛma hmm. o de kɔni bɛ kɛ sababu ye yakuma b'a la ah. ko wala a danyɔrɔ k'a y'o de yira an na ka ban wa eh. o fana ye ɲininkali tɛ mun ye o fana ye ɲininkali tɛ mun ye o man di kosɛbɛ abudurahamani dukure ah. nin y'a ka sɛbɛn ye hmm. a kɔni ye fɛn fɛn fɔ minisiri ma tiɲɛ yɛrɛ la a ɲɛtaa sabatilen t'an bolo farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ dɛ o ka fɔ a banna o ka fɔ o don a banna ye naamu garanke ne bɛ n tigɛ don hali bi nouvelle horizon sɛbɛnnikɛla ye denba kɔnte marakakɛ a ka kalimu ka di garanke a ko nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duman sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye morila mini ye garanke k'a bɛna daminɛ ko kura sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ n'i ye morila lajɛ garanke mali jigiyɔrɔ belebeleba kun don n'o de y'an ka sanubɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya gɛlɛyaw dara ɲɔgɔn kan fo ka taa mini datugu 2022 nka garanke ala nana n'a ka na ye min kɔni sababu ɲumanw farala ɲɔgɔn kan i ka da la k'a fɔ kunu araba kalo tile seegin garanke k'u ye tigɛnɔ bila kura kɛ sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko nin tigɛnɔ bila kura in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ uh-huh. garanke jamana kuntigi n'o ye général d'armée asimi goyita uh-huh. ale de kɔni ye cakɛyɔrɔ dɔ sigi garanke n'o ye sorɛmu ye uh-huh. sɛbɛnnikɛla ko mm. n'i ye sorɛmu lajɛ o de ye société de recherche et d'exploitation de ressources minérales du Mali mm. sɛbɛnnikɛla ko ni ka ɲɛmaaya so bila kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ka danaya ta ka da cɛba dɔ kan garanke o n'a jɛɲɔgɔn olu ka baara kɛ tiɲɛ a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ maa min y'a ɲɛmaaba ye o de ye cɛgumu tarawele ye cɛgumu tarawele a n'a baarakɛɲɔgɔn garanke ko hakilina fila t'u la o de ye hakilina kelen mali sanu ko ni k'a don bɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko jamana kana bololankolon bilen garanke lawale la jamana bolo kun bɛ tunun min ka da kɔfɛ garanke ni k'o ban pepewu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'e de bɛna sanubɔ kɛ mali dugukolo kan i ta filɛ nin an ta filɛ bɛnkan kɔnɔ wa mali b'a ta sɔrɔ a nɔgɔni fɛ a waati kɔnɔna la sorɛmu ka baara filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye cɛgumu tarawele n'o ye sorɛmu ale ɲɛmaa ye garanke b'a ye k'a fɔ ko n'olu yɛrɛ jabala la min kɔni ye tigɛnɔbila kɛra yɛlɛ kɛra tigɛrɛfɔ kɛra wa nisɔndiya yɛrɛ fɛnɛ kɛra sɛbɛnnikɛla ko a kɛra maa min ka bonya ni karama kɔnɔ o ye professeur amadu keyita n'ale ye an ka dugujukɔrɔ nafolo minisiri ye mhm. garanke ale yɛrɛ ka bonya a ɲɛmaaya kun b'ale bolo ale kɛrɛfɛ min ye nafoloko minisiri kun bɛ yen mhm. n'o ye alifuseni sanu ye sɛbɛnnila ko mm. wariko kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ah. nafolo minisiri mm. garanke ale bɛ y'o kɛnɛ kan sɛbɛnnila ko a ko min kɔni ye amerikɛnw ka cakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen ah. garanke b'a ye k'a fɔ morila mini dɔri ye k'a taara k'a di americains de ma o sen na nin y'a siɲɛ gale o ka kɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye americains ka nin société lajɛ n'o ye société américaine flagship ye sɛbɛnnikɛla ko olu de kɔni sɔnna ni ka na mali kɔnɔ garanke jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la bɛn kɔnɔna la ni ka nin tɛgɛnɔbila kɛ o tuma k'olu de bɛna taa morila mini wuli ka jɔ a sen kan ni ka mali économie ka wuli ka jɔ sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko mini in datuguli ah. a kɛra gɛlɛya gɛlɛya min y'an ka jamana in kɔnɔ k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na sɛbɛnnikɛla ko mm-hmm. min ye morilakaw ye ah. denmisɛnw de tun bɛ baara kɛ yen mm-hmm. mairie ale ka dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ uh-huh. o nafolo tun bɛ bɔ ka di min kɔni ye kɛnɛyako ye mm-hmm. ka taa bila jiko ma garanke ka taa bila hakilina fɛn fɛn bɛ na ni développement dugu kɔnɔ ko mini tun kɛn bɛ ka jɔyɔrɔba ta o la uh-huh. kabini mini datugura mm. ko dugu kɔni ko sɛgɛn nana dugu kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nin kuma in fɔlen mhm. maa caman de kɔni ye tabarikala ni alihamudulilayi fɔ o tuma fɔ tasa ko ala ka ko ala ye donba dɔ yira n na sɛbɛnnikɛla ko mm. min kɔni ye amerikɛnw ye mhm. olu ka sosiyete n'o ye flagship ye mhm. o tuma olu fana y'a yira k'a fɔ garanke k'olu ka jɛ k'o ye gagnant-gagnant de ye i ta filɛ nin i ta filɛ nin ye o tuma k'a tun ka d'olu ye kabini waati jan oh, ka na mali kɔnɔ nka ko ala m'a latigɛ kunun ala y'a latigɛ bi o tuma k'a bɛ jamanakuntigi fo ka tila ka min ye porofɛsɛri amadu keyita fo ka tila ka alifuseni sanu fo o tuma ko mali ni olu ka jɛɲɔgɔnya garanke k'a bɛna kɛ nisɔndiya kɔnɔna la o tuma ko fɛn fɛn kan ka kɛ min y'a cahier de charge ye garanke k'u b'a bɛɛ bato a batocogo la wa k'olu ka nafasɔrɔ sira min bɛna kɛ mali kɔnɔ n'o ye morila ye garanke ah. wa k'olu labɛnnen bɛ min y'u ka sɔrɔdasi amerikɛnw ye mhm. u bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ mali ye garanke k'olu ka nafolo kɔni tɛna tiɲɛ olu sigilen u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ mali ko la u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ AES ko la mhm. garanke k'o tɛna kɔli fiyewu ko nin ye olu labɛnnen de ye mhm. garanke min ye mali ekonomi ye ah. k'u bolo don a kɔrɔ américain mana sɔn fɛn min ma o bɛ kɛ dɛ o ni maa si tɛ kelen diɲɛ kɔnɔ mhm. sɛbɛnnikɛla ko ah. garanke n'i ye nin ko in taabolo lajɛ min ye samu mariko mhm. n'ale ye morila mɛri ye mm. ni ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin y'ale de ka kunnawolo ye nin ye ale de ka nisɔndiya ye min kɔni ye nisɔndiyabaatɔ n'i ko k'a ka tasuma fifa mm. nunji m'a fa ah. daji b'a fa siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye elaji yusufu ayidara Ah. ale min tun bɛ baaraba la mini kɔnɔna na Tiɲɛ. a ko k'ale fana nisɔndiyalen don kosɛbɛ min y'ale ka sewa Ah. ale ka yiriwa Ɔhɔ. ale ka kunnawolo min ye elaji yusufu ayidara n'ale ye pdg entreprise yusufu ayidara ye Tiɲɛ. a ko nin y'ale ka kunnawoloba de ye Kosɛbɛ. a bɛ jamanakuntigi fo a ka nin hakilina ɲuman in na tiɲɛ mini datuguli ah. a ye min tiɲɛ min ye masigi ye hmm. a ye min tiɲɛ min ye morila ye ko ala de b'a dɔn o tuma mini datugura ka hakilina minnu to yen o tuma k'u ka kɔfilɛ k'o baaraw la hmm. yaasa juru bɛ se ka sara cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ah. garanke ko maa minnu bɛna baara kɛ o tuma ko a fangirinma ye malidenw de ye hmm. u bɛ wari min sɔrɔ a bɛ to mali de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sanu min bɛ mali eh, eh, min ye morila jukɔrɔ i tulo kɛrɛbɔsigi 2,5 millions de tonnes d'or o tɛ sisan ban ta ye dɛ o bɛ bɔ ka bɔ fo k'an sɛgɛn ka bɔ ka bɔ garankɛ hakililajigin na kosɛbɛ min kɔni ye morila mine d'or ye garankɛ a sigira sen kan san 2001 maa minnu y'a baara daminɛ o ye sudafirikɛnw ye n'o ye Randgold ani AngloGold ye kosɛbɛ sɛbɛnnila ko olu kɔni bɔlen garankɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Barrick ye o nana n'o ye kanadiyɛnw ye olu fana bɔra yen olu dɛsɛra maa min nan'olu kɔfɛ o ye Firefinch ye o tuma olu dɛsɛra min ye 2022 ye o tuma olu fana taalen filɛ nin ye minnu nana o ye amerikɛnw ye flagship olu de bɛ yen bi sɛbɛnnila ko a ko san mugan ani duuru kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nafolo min sɔrɔla morila garankɛ k'a ye jamana dɛmɛ fo ka dama tɛmɛ Tiɲɛ. o tuma ko nin y'a ko in daminɛlen ye an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka nin ko in kɛ an ɲɛtaa ye. Amin. kunnafoni filɛ Ɔhɔn. an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don buwa jabatɛ Naamu. sɛba si bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ Ah. sɛden ka kan ka siran o yɔrɔ ɲɛ O ye tiɲɛ ye. Soir de Bamako O fɔ n ye. a kumana A ko de. maa min ye sɛbɛnni kɛ Ah. yusu konatɛ konatɛkɛni Sinbo. a ye tɛgɛnɔ bila kɛ ko de. a ko ko ji ko a dɛmɛdɛmɛ yɛlɛnna Ah. bafin Ah. o bɛ ayiwa bafulabɛ o sɛrikili fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ah. o kɛra sababu ye foro caman bɛ kɛnɛ caman bɛ yen ah. ka tiɲɛli k'o don o kɔnɔna la an bɛ yɔrɔnin min na komi sisan o la sa sigidalamaa minnu k'u ye wele bila ka nkanbo de gosi dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ ko k'o ɲini ah. yaasa hmm. u bolofɛnw bɛ se ka kanan cogoya min na u ka forow yɛrɛ bɛ se ka kanan cogo min na u ka sɛnɛkɛfɛnw bɛ se ka lakanan cogo min ko k'o dɛmɛ k'o kɛ u ye o la sa i bɛna ka n'a ye u ka kabaw b'o la malow b'o la ɲɔw bɛ o la ani fɛn caman wɛrɛ n'o ye dannifɛnw ye hali tiga mm. u y'o nin bɛɛ lajɛlen fɔ yakuma b'a la ah. ko ayiwa tiɲɛli ah. a sera o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma mɛri min n'a bɛ komin na ah. u ka komin na o y'a yira yakuma b'a la ko sɛnɛko nin waati tiɲɛ yɛrɛ la ko ji ye tiɲɛli don a la eh. n'o ye ba ye ba k'a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛnna an bɛ yɔrɔ min komi sisan nka a ko sanko ta ko ji m'o ɲɔgɔnna fanga sɔrɔ ko salon ta fanga o tun ka bon ɲinan ta ye nka o bɛɛ la u ye sɛnɛ kɛ sanko ya kuma b'a la yɔrɔ minnu kɔni kofɔlen filɛ n'a bɛ kayi yanfan de fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin waati laban ninnu kɔnɔ sanji a nana fo k'a dama tɛmɛ ɔhɔ sanji ye damatɛmɛni min kɛra sa o de kɛra sababu ye ayiwa ko u ka yɔrɔ caman bɛ yen n'o ye kɛnɛ camanba sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min tiɲɛli donna o yɔrɔw la kosɛbɛ i bɛ na ka n'a ye yɔrɔ camanba de don y'a faamu u b'a fɔ ko des milliers de ménages tiɲɛ yɛrɛ la ko olu caman ko digi kɛra olu fana la olu bɛɛ lajɛlen bɛ dumɛ jate maliba a kɔnɔna duguw de fɛ kosɛbɛ o la sa Naamu. i bɛna ka n'a ye Ahan. ji in kɔni ye a nana Ah. an bɛ ji ɲini tiɲɛ don Awɔ. ji caya kojugu k'u fana tilala ka ji labila tuguni Eh. wajibi tɛ Awɔ, o de don dɛ. Mhm, ji labila la Ji labilala de. Mhm. n'o tɛ samiya nɔgɔyara o kosɛbɛ Ɔhɔn.
ji labilalen Ahan. o de kɔni nana ka na tɔ bɛɛ lajɛlen Naamu. ka nɔɔni ya Naamu, kuma b'a la naamu. nka Ah. u kɔni bɛ yɔrɔ min na ɲinan san Ɔhɔ. i bɛ na ka n'a ye Mm. ko cercle de bafulabɛ a Ɔhɔ. kɔnɔna la Naamu. campagne agricole 2025 Ah. 2026 Naamu. k'olu kɔni hakili b'a la Ɔhɔ. k'u bɛ se ka jigi sigiyɔrɔ sɔrɔ a Ɔhɔ. ko la an bɛ yɔrɔ Naamu. min na komi sisan Naamu, naamu. Ɔ, komi gawo yan fan fɛ Ah. a, olu fana ta ɲɛlen don dɛ Ee. gawo Ah. u b'a fɔ cogo min na maa dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko aliyu dikɔ Ɔhɔ. o kɔni k'o ye directeur régional de l'agriculture ye Naamu. o kɔni y'a yira ko de la jateminɛw cogoya la ah. olu fanfɛla k'o bɛ fisaya kosɛbɛ kosɛbɛ ah, o ka di o ka di o ka d'an ye oh, ni o tɛmɛna ka bɔ yen ayiwa sango ah. eh, sango ya kuma b'a la eh, ji ka ji nali hmm. o fana kɛra sababu ye ka tiɲɛni don yɔrɔ damadɔw la ɔ ko o sɛnɛfɛnw olu caman fana tiɲɛna nka an bɛ yɔrɔ min na komi sisan wulikajɔ k'u b'o de kɛ yasa ayiwa hami min bɛ u la dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sɛnɛfɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛnɛw bɛ se ka labila cogo min ya kuma b'a la k'u ka laɲini o bɛɛ lajɛlen soir de bamakɔ a ka sɛbɛn ye nin min bɔra ni sɛbɛnna yusu konatɛ fɛ garanke mhm. n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala de b'a kɔnɔ o tuma sɛnɛ ko tɛ tulonkɛ ye mhm. ni sɛnɛ ma kɛ garanke eh, an tɛ suma sɔrɔ garanke ni ka tila ka dumuni kɛ mhm. o tuma ala ka suma ɲa n'o tɛ samiya in ah. garanke jatigɛ bɛ yen dɛ o tuma min ye kɔnɔw ni ntɔnw ye ah. olu kɛn bɛ ka firinga kɛ marabolo dɔw la n'i ye kɔɔri fɛnɛ lajɛ ah. fɛnɲɛnama fɛnɲɛnama fana kɛn bɛ ka firinga kɛ kɔɔri dɔw la garanke ji fana bɛ ka walankata ni ka don foro dɔw kɔnɔ o tuma a ko in kɛn bɛ siranɲɛ ko ni masiba ye o tuma a seba min ye a ko ɲɛnabɔba o de y'an daba ye n'o ye ala ye garanke an b'a ɲini ala fɛ o garanke a k'an ka jamana lafiya hali k'a dan min ye banbaanciya tɔɔrɔ min bɛ mali kan o kɛn bɛ k'an labɔ bi o tuma k'a ɲini ala fɛ a ka jamana in diya ka basigi tɔɔrɔla ko fɛn o fɛn bɛna jamana in sɔrɔ garanke ala k'a ta ka bɔ an kan ni ka na ni lafiya badabada ye an bɛ taa jibi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na kunnafoni tɔ naamu buna hadamaden ko n'i juguyara ka juguya n'i ma juguya i yɛrɛ ma juguya ma dafa sisan i bolo don garanke ne bɛ taga don l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye ayisata ɲanbele kalanden don garanke a ko ko waleya dɔ bɛ ka kɛ bamakɔ garanke nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ni ka nin maana sɛbɛnnikɛla ko aa garange a ko maa caman de kɔni bɛ ka so jɔ garange ni k'a di maaw ma maa minnu b'a gere kɛrɛfɛ ni k'a tɔgɔ da ko rezidansi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin rezidansi ko in garange a ko in a bɛ ka wara kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko yalima nin ko in a ka ɲi ka kɛ wa walima a ma ɲi ka kɛ wa garange n'i dun y'a lajɛ k'a kɔlɔlɔ o de ka bon n'a nafa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dunanjiginyɔrɔ ye n'o lakunbɛn n'o tɔgɔ ko lotɛli o bɛ diɲɛ fan bɛɛ garanke i bɛ jigin lotɛli la ni k'i maa mago ɲɛ yanni i bɛ bɔ i jiginyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko lotɛli kɔni baasi t'o la sabu lotɛli kɔni jamana kɛmɛ k'o lakodɔn min ye lɛnpo bɛ sara takisiw bɛ sara garanke fɛn fɛn ka kan ka sara lotali ko la lotali baarakɛlaw b'o sara sɛbɛnnikɛla ko mm. nka min kɔni ye residansi ye garanke k'a sɛbɛnnen tɛ so si da la ko residansi a dun bɛ yen kɛrɛfɛmɛriw don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i dun y'a lajɛ a sɔngɔ ka ca dɛ mm. garanke i b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a luwe tile kɔnɔ garanke waa naani dɔw yɛrɛ b'a luwe waa wɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko i bɛ taa so ta location na o ye kalo kelen sara ye nka ka taa di résidence la tile kelen k'a da mun kama ko dɔw bɛ yen garange k'u b'a meubler i dan ye dɔrɔn garange ka don n'i ka fini ye i mago bɛ fɛn o fɛn na k'o bɛɛ dasilen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko télévision telefɔni ka taa bila wifi min ye fauteuil ye salon complet garange fɛn o fɛn bɛ yen n'e de mago b'a la k'a bɛɛ dasilen bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko garankɛ ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ residansi min bɛ sigida kɔnɔnaw la ko maa caman tɔɔrɔlen bɛ a ko kunkan misɛnnin o de bɛ yen waati bɛɛ garankɛ ko dɔw bɛ wele ka taa yen garankɛ u t'a dɔn k'u bɛ taa yɔrɔ min na k'a ko tɛ laban tiɲɛ kan wa a ko tɛ taa laban ɲuman kan i b'a ye k'a fɔ samasamani poroti porotili garankɛ i b'o de mɛn min kɔni ye ɲɔgɔn nɛni ye dɔw bɛ taa u t'a dɔn k'u kun welelen bɛ yɔrɔ min na garankɛ k'u bɛ se ka ban boloda sɛbɛnnikɛla ko i ka d'a la k'a fɔ dɔw bɛ taa garange olu bɛ taa bɛn kɔnɔna la o tuma ko mankan t'olu ta la sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'an ka denmisɛnninna caman bɛ yen mm. n'o ye san tan duuru san tan wɔɔrɔ wolonwula wa ko nin bɛ kɛ sababu ye k'olu tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ taa n'u ye garange ko n'i y'a lajɛ tɔgɔbatigiw don maa minnu bɛ bonya b'u kan mm. maa minnu bɛ yen mm. nafolotigi don garange k'u bɛ lotɛli evite ni ka taa n'u y'u ka résidence la a dun mana kɛ cogo o cogo k'u yelen don sɛbɛnnikɛla ko ah. ko ka nin résidence ko in k'a ko lajɛ ɲɛma ah, jɔlen na ah. n'o tɛ garange ko sigida denmisɛnw bɛ ka tiɲɛ dɛ garange min ye résidence ye k'a bɛ dɔ fara jogo juguya kan a bɛ dɔ fara min kɔni ye kolokololiw kan mhm. garange k'a bɛ dɔ fara an ka denmisɛnninw mhm. garange min y'u tiɲɛni kan wa ko jamana ɲɛmaaw fana t'a nafolo sɔrɔ k'a d'a kan résidence kɔni lakodɔnnen tɛ yɔrɔ min lakodɔnnen don o ye lotali ye lotali baarakɛlaw garanke k'olu tɛna fɛn sɔrɔ o tuma olu mago bɛ ka sa k'a sɔrɔ olu de bɛ ka jamana balo sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u bɛna nin ko in da jigin tuma jumɛn ko ɲininkali min bɛ yen ni erezidansi ko in ni fu ma siri a dan na lotali baarakɛlaw tɛ wari sɔrɔ dɛ k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la kunnafoni filɛ de ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ kalanden n'o ye ayisata ɲamele ale ka sɛbɛnni don ayisata sɛbɛnni kɛ bi koyi Ahan. ee a ka bi sɛbɛnni A ye sɛbɛnni kɛ. a ye sɛbɛnni kɛ O ye tiɲɛ ye. a ka kalimukala ka ɲi Ɔhɔn. ne fana bɛ n tɛgɛ don Tɛgɛ don. buwa jabatɛ Mun sɛbɛnfura min kumanen don n bolo reflet d'afrique A ko cogo di.
alala Un. ko waleya dɔ bɛ ka k'an fana fɛ bamakɔ yan Ee. ɛ n ta n'i ta in ma jan ɲɔgɔn na Haan. a ma jan dɛ A fɔ dɛ. fitiri o fitiri Naamu. an ka npogotigininw Ɔn. o b'u sɛbɛkɔrɔ labɛn Ɔhɔn. canan jɛw Ɔn. parfɛn suma ah. puduru munnen ɲɛda la farikolo ɲɛnajɛfini donnen don u fɛ a samara donnen don ah. ko fitiri dafɛ farikolo ɲɛnajɛ eh. aa ah, buwa o ye ko kura ye dɛ eh. dɔw kɔni ta ye fɛn ɲini ye dɔw ta ye cɛ ɲini ye dɔw ta ye koloko juguya ye mm, fɛn saba don wariko cɛ ɲini koloko juguya caman ta y'o ye nin waleya min filɛ n'a bɛ ka kɛ bi n'an ma fu siri a dan na ah. i yɛrɛ y'a fɔ cogo min a b'an ka denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛ an ka jamana in kɔnɔ kapitali la bi wulada yanfan ah. ni tile kɔni bɛ bin ah. i b'a ye u b'u labɛn n'a dɔw tɛmɛn'i la hakɛto b'a kan u cɛla kɔnɔn mankan de koco ka ca koco ka ca koco ka ca n'i y'a datu dafili n'i y'a kɛ lɛfɛ kɔnɔ lɛfɛ e tɛ taa kɔrɔ o ye entraînement ye o ti farikolo ɲɛnajɛ ni fɛn bɛnn'i ma a terejuguya fɔ ah. u t'a dabila u t'a dabila dɛ entraînement tɛ nin ye nin ye maa laɲini ye ko fitirinin tuma ah. u b'a dabɔ fo su vingt-deux heures ah. an ka yɔrɔ bɛ yen yafama b'a la o yɔrɔ u y'olu kofɔ an ka troisième pont o jiginda ko Eh, eh, eh, an ka monument dɔ bɛ yen kwame nkrumah tɔgɔlata o kɔrɔla ee ni fitiri kɔni sera ah. a bɛ k'i ɲɛna ko sugufiyɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen a yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen dɛ awɔ buziba amudalayi aseyi ko yen bi fa de ko lahara bɔlɔnba farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ yɛrɛ a bɛ yen mhm. muso laadiriw mhm. garange foyi t'u kunkolo kɔnɔ n bɛ taa n farisogo jagabɔ ɔ tiga kisɛ kelen de bɛ tiga bɛɛ tiɲɛ o fana ye tiɲɛ ye o tiɲɛ dɛ o ye tiɲɛ dɛ i bɛna a ye naamu ni npogotigi dakabana sarama canaja ninnu u bɛ boliboli la cɛw ɲɛna u tɛ dɔwɛrɛ foyi la ka cɛw k'u laɲini n y'a fɔ kɔrɔfɔ daminɛ la dɔw ta wari ɲini dɔw ta furu dɔw ta koloko juguya bamakɔ ko nin kɔni ɲɔ ɲɛlen don yafama b'a la n'an ma wuli k'an jɔ nin ko fɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛ mɛn ka taa k'an bolo dan han
o la sa a ko de i bɛna ye Naamu. muso dɔw bɛ yen Ah. ya kuma b'a la k'olu kɔni bɛ nin kɛ Ɔhɔ. ka boli k'u ɲɛsin cɛw la de Ah. ka boli yɛrɛ kɛ k'u- k'u ka boli kɛ sira yɛrɛ bila ka sin ka cɔncɔla kɛ k'u ɲɛsin cɛ ma ee o cɛ Ɔhɔ. n'o fana ma kɛ ladiri ye Ah. o y'o laɲininen ye Ɔhɔ. o y'o sɔrɔlen ye ya kuma Ah. b'a la kosɛbɛ o diyara o ye o Ni- walayi n'o tɛ ɔn e ta b'i ka boli la Ɔhɔ. a ta b'a ka boli la Awɔ. a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nka buwa Ah. labɛn bɛ labɛn na Ah. ni muso yɛrɛ kɔni y'o kɛ Ah. i b'i bɔ i cogo la garankɛ foyi e fɛn n'i taakun y'i ka boli ye e fɛn bɛ yen i ka boli kɛ n ko fɛn bɛ yen i k'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i ka sigi ka t'i ka so ne fana y'o lajɛ aa o kɔrɔ k'ale taakun ye min ye e fana taakun ye o ye dɛ. a ko a ma fɔ ko cɛ bɛna k'a ɲɛ tugun dɛ a ma fɔ i k'i ɲɛ tugun nka garankɛ e bɛ mun de lajɛ ka tɛmɛ i ka sport kan min tɛmɛn'i la i b'o lajɛ kɛ abada i ka fɛn lajɛ ta tɛ a n'a kunko to ɲɔgɔn na ayiwa karamɔgɔ buwa n'i bɛ taa sini i ka boli la o bɛ ɲɛ siri ka taa ne y'a dabila o kabini ne y'a ye u b'u pari ka boli k'u sin ne la ah. ne ye yɔrɔ in to yen donc wulibali don wulibali don dɛ u b'i laɲini de fo k'i sɔrɔ a filɛ dɛ wa cɛ dɔw fana bɛ yen ah. olu fana ka boli ye o heure la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ u b'a dɔn k'u n'u ɲɔgɔnna de bɛ bɛn u bɛ taa sogo ɲini na kosɛbɛ donsoya kɔni a filɛ dɛ o la ah. buwa ko an ka wuli ko an ka ɲɛɲini nin ko la muso dɔ bɛ ko hawa tarawele kuma dira ale ma min kɛ ah. ale ko ko bɛɛ lajɛlen n'i kunko don koyi ko bɛɛ n'a kunko minnu bɛ ka nin kɛ o n'u kunko e ko k'i t'a kɛ k'i n'i kunko ko bɛɛ de a sira min ka di min ye ko k'o bɔ o ka kuma de kɛra o ye koyi aa Naamu. asitu kulubali Ɔn. o fana ye kuma fɔ ya kuma b'a la Ɔnhɔn. ko wulada o wulaba Ɔn. monument bougieba Ɔhɔn. hamdallaye ACI Naamu. ka na se kwame nkrumah o monument yɔrɔ ma Ɔnhɔn. k'u y'a fɔ cogo min k'i bɛ musow kululen de ye ani cɛw kululen ye Ɔn. o kuluba de kɔni Kula dɛ. ya kuma b'a la Naamu. k'ale kɔni ye jateminɛ kɛ a ko la Ɔhɔn. tiɲɛ yɛrɛ la Ɔhɔn. ko sotuba yanfan in yɛrɛ fɛ Ɔn. ko dɔw b'u bɔ k'a de kɛ Ɔn. u somaw fɛ yen Ɔhɔn. ko n terimuso ka anniversaire Naamu. k'o bɛ ka kɛ Han. Ol- olu bɔ cogo de filɛ koyi Filɛ dɛ. n'olu bɔra Han. ee anniversaire tɛ Yɛ. Mhm, o tɛ. Mhm. Ah, sɛbɛnnikɛla. sɛbɛnnikɛla in Han. a ka kalimukala ka ɲi Sige. bk Han. ale fana kumana seereya la Ɔhɔn. o fana kumana kwame nkrumah monument yɔrɔ Naamu. A- ale fana ye i ka jateminɛ Han. o bɔr'o yɔrɔ kan Ɔhɔn. kan min bɛ ka fɔ sɛbɛnnikɛla fɛ k'a ka jugu o ye Han. Mhm. naamu ko dɔw kɔni ta ɔhɔn ala la Ah. ko cɛ ɲini ye o yɛrɛ don ɔhɔn ko nka Ah. dɔw bɛ yen Naamu. n'u taara Ɔhɔn. k'u bɛ eh, taa o ko sugu kɛ Aha. ni i y'a ɲɛsin cɛ min ma Naamu. n'o ma sɔn Ah. i t'i doni jigin Ah. k'o bɛɛ la k'u t'u doni jigin naamu ɔ maa bɛ maa la Aha. o kɔni tɛ ban ɔhɔn i i y'a ɲɛsin olu la tuma o tuma Ah. o- o- olu pɛrɛlen don Ah. Mhm. olu kɔni ye takisɛw de ye o. wulada na bɛɛ.
an bɛ sibarituma don. ni ka taa mɔmɔ k'a lajɛ n'a ko bɛ cogo min na. awɔ komi e yɛrɛ ko ko ne ka taa filɛ bi. ɔhɔn. ko n yɛrɛ ka sibarituma eh, don. n m'a fɔ i ka sibarituma don bi dɛ. e tun bɛ k'a kɛ fɔlɔ e m'a fɔ k'e bɔra e kana ye bilen o. an yafar'i ma. ne tun bɛ taa filɛ. ne de bɛ taa bi ta si filɛ. ka taa lajɛ sa n'a sɔrɔ hali bi kuma min bɛ ka fɔ. ni wulibali don. a fɔ bɔn a fɔ min bɛ lɛ. min karamɔgɔ bɛlɛ naamu ɔwɔ Ɔhɔn. donc sisan ɔn tiɲɛ yɛrɛ la naamu ko dɔw bɛ yen Mm. ko o ye kɛnɛkanboli ye Ahan. mais sali yɛrɛ kɔnɔ Ah. muso min ye nin nin sɛ- sɛbɛn ci yan Ahan. a ko dɔw bɛ taa ka t'u tɔgɔ sɛbɛn sali kɔnɔ Naamu, naamu. bɔn Ah. tiɲɛ yɛrɛ la ko kamalentigɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ɔn o de b'a la ko wa ko n'u bɔra tan fana Ahan. ko so selekenin na sali ta Ah. ko i bɛ waleya ye ko fo Ah. polisiw bɛ minɛni kɛ. ɔn o la fɛn dafiliki u ye fɛn min sɛbɛn nin ye an bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ a ko la yaasa nin ko in bɛ se ka dabila cogoya min na n'o tɛ nin tɛ sufɛ farikolo ɲɛnajɛ ye kosɛbɛ bɛɛ n'i ka tilan don garanke nin bɛ dan sigi bi ta la garanke kɔni koronna kosɛbɛ ayiwa min ye foli fila fila garanke waati mana koron cogo cogo min ye laji lasana taba ani baara kun don jibi k'a fo k'a waleɲuman dɔn ale tun bolo bɛ nɛgɛ la arajo jɛkafɔ officiel ni youtube o tun bɛ nɛgɛtigi yɛrɛ bolo n'o y'an bɛ jakite ye ani ne alamisa alamisa ni ala n'a kira sɔnn'a ma sini min kɔni karamɔgɔ daba tunkara ani bɔkari tarawele de bɛ se kɛnɛ kan ni ka dɔgɔkun kuncɛ a ka to b'o kan sɔli ala